Kuipa kwa mcp sikudayambike lero. Kuchokera mmbuyomo amati munthu akangochita bwino ndipo chipani cha mcp sichimakondwera, munthu kungomanga nyumba, kukhala ndi ng'ombe zake amakhala pa mavuto. Mcp kuti ibwerere m'boma ndi malemu uh, Vice President a Saulos Chilima. mzimu awuse mumtendere koma mcp idabwerera mboma chifukwa cha achilima popanda achilima mcp sikadabwereranso mboma ndipo pano ndifuna ndinene maona mtima malingana ndi mene amalawi akuvutikira chifukwa anthu mabizinesi adatha even ngakhale anthu ogula magalimoto amene amagula magalimoto nkumagulisa makapital adatha Mm? chifukwa cha kusowa kwa forex M- nthawi iyi anthu sadapite patsogolo anthu asauka amene alemera ndi okhaokha amene ali mchipani cha mcp okhaokha amene akupatsidwa makontakti ndi mcp okhaokha amene ali nduna za mcp ndipo ndimafuna ndinenesese lero kuti maulamuliro onse amene achitika mdziko lino palibe ulamuliro woyipa ngati uwu ndipo ngakhale satanayo amati akaona amanena kuti "Mm-mm, izi sinatume chifukwa zina akuchita kumposa satanayo akuchita kumapukusa mutu akaona president akunama akunamiza anthu amalawi ndapanga zituko satana amanena kuti koma wina ena anamaliza uyu ndi dolo uyu kwa basi eh? Ah, kunama kumposa satana nkhanza kumposa satana nkhanza zoyipisisa zoti anthu akuvutika alibe nazo ntchito ndimafuna ndikuuzeni amalawi kwina kulikonse mopanda mantha ine ndine bishop w kachenje ndikuyankhula mopanda mantha amalawi mtendere alibe anthu akusowa chochita anthu kuti ayipeze 5000 kukha thukuta pomwe ena kungoseweresa amalawi ndikuyankhula mobwereza ine ndine mtumiki wa mulungu wovomerezekanso mdziko lino la malawi eh? osazayerekeza kuvotera mcp osayerekeza kwina kulikonse mukazapanga mistake mwaziyikaso pa mavuto mukazapanga mistake kuivotera mcp amalawi mwaziyika pa moto walawilawi nthawi timpase mwayi profesa arthur peter mutharika nthawi iyi ndayankhula kwa nthawi yayitali nthawi timpase profesa chifukwa ngakhale lazaro ndi zinduna- zinduna zake akuopa akumamuopa pulofesa osakhala masewera nchifukwa chake akumangompezera milandu yosiyanasiyana ndimafuna ndikulimbikiseni amalawi anzanga kuchokera nsanje to chitima kuchiti- chitipa osadzapanga mistake kuvotera mcp yatizuza kwakwana anthu asauka anthu afinyika ndine mtumiki wanu mwa ambuye bishop w kachenje ndipo phone number yanga ndi 088 12 38 63 9 shalom ndidapereka chenjezo kwa malemu katelere ching'oma asanatisiye tidalumikizana bwinobwino ndidawapatsa chenjezo kuti asinthe anavomereza kusintha komano mwina chifukwa cha moyo wawo zinthu zina zimene amachitira adatisiya ndidapereka chenjezo kwa uh, malemu vice president dr saulos chilima mu prophecy imene mapeto kwake pakatikati makamaka pa prophecy ndidapereka vesi limene limakamba za abisalomu tikamuyang'ana abisalomu moyo wake adafera kunkhalango kunkhondo kumene ankafuna kukalimbana ndi bambo wake david chinachitika nchani a vice president anaferanso ku nkhalango ya kuchikangawa kupanga link ku vesi imene ndidapereka la abisalomu ndidaperekanso chenjezo kwa a ben longwe atatulutsa audio imene amalankhula kunena kuti zapezeka kunena kuti ati kafukufuku wawo waona kuti chisilamu chimene chili chipembedzo choona ndipo amauza akhristu onse kuti asiye chikhristu apite akajoine chisilamu ndipo adapanga attack assemblies of god ndi mipingo ina ya chikhristu ndipo ndidayima pa 25 februwale uthenga umene ndinatumiza i think chama 9 o'clock ya usiku pa 25 februwale ndipo ndidawauza kunena kuti mukufunika kuti mupepese ku mtundu wa malawi komanso mulape kuti ambuye yesu akukhululukireni koma ngati simutero mudzayankha mulandu komanso mulungu amapereka chilango tili pa dziko lapansi pompano nthawi imeneyo ndimalankhula ndili okhumudwa kukhumudwa kwanga sikudali kwa thupi koma kwa uzimu sinali kuwafunira zoyipa zilizonse koma kuwafunira zinthu zabwino kuti akonze moyo wawo chifukwa mulungu amasamala kwambiri za mu mtima mwathumu chachitika ndi cha lero pa 20 march tikulandira uthenga mwezinso usadathe chiperekeni chenjezo tikulandira mauthenga kuti abeni longo atisiya mzimu wawo uuse mumtendere kufuna kwa ambuye kuchitike ndi zinthu zokhudza kwambiri kuti nthawi zambiri mawu ochokera kwa ife aneneri anthu samagwiritsa ntchito koma anzeru amagwiritsa ntchito mawuwo akawapeza nawo ndikufuna ndipereke chenjezo kwa anthu awa nkhani yanga ikhala ya david ndi sauli sauli mzimu wa mulungu udamchokera mulungu anali atadzodza davidi atamuuza mneneri samueli kukamdzodza davidi kuti adzakhale mfumu ya israeli ndipo sauli mzimu wa mulungu adali atamuchokera komano ngakhale kuti sauli amapeza njira zofuna kumuphera davidi koma davidi ananenetsa kuti sangatenge dzanja lake kukhudza odzodzedwa now mukayang'ana mmene kulili ku malawi za udindo wa utsogoleri chani zonse zimene muzidziwazo muzisiyeko koma ndifuna ndilankhule za a chakwera a chakwera pamutu pawo pali anointing kudzodza kwa mulungu mutha kunena kuti mzimu wa mulungu udachokera chani koma mudziwe kuti pali kudzodza kwa mulungu pamutu pawo mawu ena aliwonse amene munthu atha kulankhula achipongwe atha kukhala ndi zotsatira zake nde musamale this is prophetic warning imene ndikukupatsani ndikuchenjezani chenjezo langa likupita kwa a bon kalindo chenjezo langanso likupita kwa wa bakili muluzi tv chenjezo langa lina likupitanso kwa a lyton mangochi lilime lanu musamale nalo tikukhalali ndi la dziko lapansi mulungu amalanga ndipo ndikupatsani chenjezo langa ili kuti musamale ndi kulapa ndi kusintha machitidwe anu sindikuletsani kumenyera ufulu ndi ufulu wanu koma ndikuti musamale ndi zolankhula pakamwa panu chifukwa kuli ngati mukudzikumbira dzenje dzenje la manda ili ili ndi chenjezo prophetic warning ambuye yesu amakukondani kwambiri mulungu sadzamulanga munthu asanamdzudzule a Ben Longwe ndidawachenjeza ndiye ndikuchenjezaninso inu a Bon Kalindo a Bakili muluzi tv ndi mamidiya ena onse amene mupanga za chipongwe komanso a Lyton Mangochi kuti mulape. Mowonjezerapo, ndikufuna ndipereke uthenga wanga wachenjezo kwa oyimba Patience Namadingo. A Patience munayamba bwino koma mwatayirira muyang'ane ngakhale mmene mumachi